ọnụ ndị be anyị nọ n'ụlọ obi Dozie Nkenechukwu aka Wisdom Man enwere ihe m sị ka m kwuo today maka ihe na-eme n'ụwa a lot of things is happening so many things ihe na-eme n'ụwa kịta dị too much so enwere ihe m chọ ka m kwuo today it's all about ihe na-eme n'ụwa today and I tell you nothing lasts forever o nwerọ ihe na-adịgide o nwerọ ihe na-adịgide n'ụwa ihe ahụ i che na ya bụ ihe kacha mma today echi niile ọ ga-abụ nonsense wee ji ihe ndị ụwa ga-eji emelu ihe ahụ ị fụ na ị na-egbu onwe gị today ka ị nwee tomorrow may be nonsense ihe ahụ ị na struggle na you must have it you must do it you go to native doctor gata nke babalawo gata nke dibia gata nke ndị ekpele ka ị nweta today nwee ike the next year a ma na-ekwuzi maka that thing ọ bụ na ọ gafegolu so ka ị ga-atụ feel nwere ike ịbụ that thing nothing lasts forever o nwerọ ihe na-adịgide i remember those years 190 nwaanyị ọbụla chọrọ ịgba 190 and ụmụ nwaanyị ụfọdụ ji lose-uo di ya maka 190 ya na-eso alhaji ya na-eso sugar daddy ka wee gba 190 at the end of the day 190 abụ the last moto agbaziri n'ụwa ha and anọ anọ ọzọ they remain single and die today i nye mmadụ 190 ọ mụwa gị amụ ọ bụzi okeke nke ekwu maka 504

latest eh, eh, eh, Galaxy X25 by 10 years time a ma na-akọzikwa maka the phone o nwere ike nweta another phone lekwa na ndị isi nwa na-aga n'ike n'ike na a na-akpọ eke Elon Musk phone na-apụtakwa na na-aga n'ike n'ike ọtọgbu that phone Tesla ọ bụ ọpụtakwa n'ike n'ike na the phone anyị na-eme na ga talk of town onye bụla buzi iPhone ọ bụ nonsense mana o nwee ndị gburu onwe ha maka iPhone o nwee ndị maka iPhone gbaa ala o nwee ndị maka iPhone lose-uo parents ya o nwee ndị maka iPhone mee so many things nothing lasts forever so ihe ọ bụna na-agba gị today ka i nwee the question of ihe ahụ bụ ihe ga-ete aka to last really for more than 100 years time except that man you are wasting your time etu a ka ọ dị look at today na-eme enweghị na 505 Toyota 180k all those moto Citroen a ma na-ekwuzi maka ha today ihe a na-ekwuzi na Bugatti Ferrari G-Wagon Brabus that is ihe a na-ekwuzi today

ka onye a ga-enye ojekọdo onye i jekwu dọkịta ka a wakọ ya ike kpepụta fast ike wee pee mpe my sister ma ihe na-eme nothing lasts forever ọ bụzi nwoke na-emezi onwe ka ọ bụrụ nwaanyị transgender transgender making yourself to become a woman in next 20 years what if everyone that na anọzi evu what will you do ka ị ga-eje mee ije ijekwa ije wetakwa ogbogbo ebe o debere ya ekpere back ebe o desara set igbu ya back ha lụọ ọrụ ya back Are you not causing pain for yourself? Are you not killing yourself? My brothers, ka ị ma na ụwa nothing lasts forever in this life. Ihe ọ bụla ị na-eme na-eche maka tomorrow. Na-eche maka tomorrow. O nwerọ ihe na-adịgide n'ụwa a. Ọ nwere ego ahụ na-etufu arụ ka ị kpata today. Ego dị mma mana enwekwa ike at the end of the day ị ma eli ego ahụ. Ọ bụ ndị nwoke rapụ. Ndị rapụ ụdị ga-eji eme ihe sọ ha n'ụwa. I remember one company na-eme filling station that time n'Enugu and Anambra a na-akpọ one pet. One pet filling station bụ na nwere ego n'oge owe ebe niile that time bụ na nwere another six months a year ụmụ ya elekọ ihe niile ọnwa ebe the man ma na etu a ka ọ ga-adị ọ ka-ata afụfụ niile ahụ ọ ta to make that money ọ ma ka-ata afụfụ ahụ mana o feel na ọ kpatago ego n'oge ọ ga-adịgide but ọ lastịrọ forever after just the man immediately the man die a year after the man death those things gone and they are forgotten and today when a na-akọ maka one plate adam anụzi maka ya na ndị nwe sef amarọdị onye bụ one plate before so that is it nothing lasts forever okwu esi ka ntị ekwuo today ihe ọ bụla ị na-eme malụkwa how long mgbe ọ ga-edu gị and anything na-enwerọ ike ịdị ịlast throughout eternity nwanne forget about that thing ihe ọbụla na-abụrọ for eternity hapụ ya ihe ọbụla na ama-edu gị for eternity life after death forget about that thing o nwerọ isi ọ gwụkọrọ n'ọnụ commission